igbo kwenu kwenu kwezuonu nnọọ n'ihe onyonyo nke a na-akpọ ihe tv igbo bụ igbo kwuru okwu sị na ekwekọọ ama agba taata achọrọ m ka anyị leba anya n'okwu amamihe nke igbo nke a na-akpọ ilu igbo ọ ka bụkwa m na-ewetara gị nkụzi a aha m bụ maazị Ifeanyichukwu Ogbu ilu bụ obi okwu Igbo na mmanụ e ji eri okwu ilu na-anọchite anya amamihe nke ọgbọ niile nke e si n'ọtụtụ narị afọ na-enyefe iji duzie omume dozie esemokwu ma kụzikwa ihe gbasara omume ọma n'omenala Igbo ikike ikwu okwu n'ilu bụ akara amamihe ndị nna nna anyị ghọtara na okwu kwụ ọtọ mgbe ụfọdụ adịghị enwe ike ime ka mmadụ kwenye ma ilu Igbo a họpụtara nke ọma nwere ike ịgbanwe uche ma metụkwa mmadụ aka n'obi taa anyị ga-enyocha ụfọdụ ilu Igbo ma nyochakwa ọmụmaatụ ha mụta ihe ha pụtara ma ghọta etu ha si arụ ọrụ na ndụ anyị kwa ụbọchị na mkpebi esemokwu now we want to look at the nature and purpose of proverb ilu igbo na-arụ ọtụtụ ọrụ dị mkpa n'omenala igbo ilu na-enye ndị na-ekwu okwu ohere iziga ozi siri ike site n'iji ihe atụ na ihe oyiyi nke abụọ ilu bụ ngwa nkụzi ha na-etinye ụkpụrụ omenala iwu obodo na nkụzi ndụ n'ụdị a na-echeta nke ọma nke atọ ilu na-alụ ọlụ dịka ngwa iwu na ikpe n'usoro mkpebi esemokwu ọdịnala Igbo ndị okenye na-eji ilu edozi ikpe mee ka mkpebi siri ike dị mfe ma nyere ndị na-ese okwu aka ịhụ okwu site n'ụzọ ọhụrụ ilu a tụrụ n'ebe kwesịrị ekwesị nwere ike ịkwụsị esemokwu n'ikpeazụ ilu bụ ngwa mma nke na-egosi onwe nsọpụrụ na nhazi okwu onye ọbụla na-atụ ilu na-egosi ọmụma omenala na-enwetakwa obi ndị na-ege ya ntị ugbu a ka anyị nebanyezie anya n'ilu Igbo dị iche iche now we want to look at proverbs about wisdom and knowledge ilu nke mbụ akọ na uche bụ mmanụ mmiri na-ebu n'isi akọ na uche bụ mmanụ mmiri na-ebu n'isi nkọwa dịka mmanụ si ese n'elu mmiri akọ na uche na-eme ka mmadụ pụta ìhè dịka mmanụ si ese n'elu mmiri akọ na uche na-eme ka mmadụ pụta ìhè kedu ihe ilu nke a na-egosipụta a na-eji ilu a egosi uru amamihe bara ilu a na-egosi na amamihe bara uru karịa ike ọkpụkpụ aka ma ọ bụ akụnụba ọ na-echetara ndị mmadụ na ọgụgụ isi na ikpe ziri ezi bụ akụ bara nnukwute uru ilu nke abụọ onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ilu nke abụọ onye ajụjụ anaghị efu ụzọ nkọwa ilu nke a na-akọwa na ọ dịghị ihere dị n'ọmụma ma ọ bụ ịjụ ụzọ ilu a na-alụtụ aka na ọ dịghị ihere dị n'ọmụma ma ọ bụ ịjụ ụzọ ajụjụ na-egbochi mmejọ let's look at the usage of this particular proverb ilu a na-agba ume ịdị umeala na ịchọ ihe ọmụma ilu a na-enyere anyị aka na-agwa anyị na ọ dị mkpa ịdị umeala na ịchọ ihe ọmụma a na-agwakarị ndị ntorobịa ka ha merie nganga wee chọọ nduzi n'aka ndị okenye ilu a na-akọwa mkpa ọ dị na ndị ntorobịa meriri nganga chọọ nduzi n'aka ndị okenye ilu nke atọ mgbe onye isi awọ na-ekwu okwu nwata na-ege ntị mgbe onye isi awọ na-ekwu okwu nwata na-ege ntị nkọwa sọpụrụ amamihe na ahụmahụ ndị okenye kedu uru ilu nke a bara e ji ilu a akụziri ndị mmadụ ọkachasị ndị ntorobịa ka ha were amamihe na ọmụma ndị okenye kpọrọ ihe ndị ọma na-ege anyị ntị ebe a ka anyị ga-akwụsị agba nke mbụ na nkụzi gbasara ilu Igbo eji m aka na e nwere ihe ị mụtara chere aka ghọrọ agba nke abụọ please don't forget to like share comment and subscribe ihe tv ebe ọ na-akpọtụ